alors ne balima ɲakuma seku tunkara le politologue depuis new york n balimaw a ko mali se ɲɛmɔgɔba goyita k'o de bolila ɛ n balimaw n bɛna detail wɛrɛ di o fana la tuguni nouvelle filanan fana mun ye tuguni ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'indépendance la faso janfanti bɛɛ bɛ ka mali bila sisan a bɛɛ dogolen bɛ bi n balimaw n bɛna secretw dɔw fɔ aw ɲɛna bi dɔ bɛ kasi bi a ye video in partage diɲɛ bɛɛ k'a sɔrɔ l'information à la source yɛrɛwoloden de sigilen filɛ aw ɲɛkɔrɔ bilahi ni ne y'a fɔ a bɛ to ne de ta la ni n filila fana bɛ bɔ n b'o fɔ a ala ni ce koyi mali se kelen kelen mali service de renseignement ɲɛmɔgɔba k'o de bolila n balimaw mɔgɔ si t'a yɔrɔ dɔn il est activement recherché ko ni mɔgɔ min ye mali service de renseignement ɲɛmɔgɔ ye se ɲɛmɔgɔ ye ko wari ko eh, sɔrɔsiw ko k'u bɛ k'u bɛ ko c'est à dire que eh non ko ko in kɛra a kɛra a kɛra film Hollywood de ye o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ a la a ɲininen bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ bi 16 heures bi 16 heures bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'indépendance la n balimaw bi 16 heures bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'indépendance la n balimaw ni lansara seli banna

aw kana ɲina dɛ bɛɛ ka taa boulevard de l'indépendance la kibara dumanw de bɛna da aw tulo kan n tɛ kuma dɔ bɛ n tɛn'olu fɔ fɔlɔ surprisew bɛ yen ni ala sɔnn'a ma an bɛ ko minnu bɛ ka dilan dogo la an bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲa mais n bɛ mun fɔ aw ɲɛna musa jawara minɛna mɔgɔ minnu minɛna n bɛn'u tɔgɔ fɔ aw ɲɛna bi mɔgɔ minnu minɛna n'u bɛ kaso la bi n bɛna bɛɛ lajɛlen tɔgɔ fɔ aw ɲɛna u ye ba ndawo minɛ ka premier ministre mukutari wani minɛ ka dukure minɛ n'o ye ministre de la défense ye musa jawara fana minɛna ani eh, comment on appelle là u ka eh, eh, eh, le chef d'état eh, eh, le chef d'état particulier sogoba u y'o fana minɛ k'o don kaso la donc se ɲɛmɔgɔba mali service de renseignement ɲɛmɔgɔba n'a kun ye mali janfa n'a kun bɛ ka maliyɛndenw ka information ta ka taa di faransi ma tubabu jɔnw n balimaw a y'a lajɛ dɛ tubabu jɔnw nin ye mali service de renseignement ɲɛmɔgɔ de goyita a bolila dɛ balimaw nin cɛ in bolila ko ni mɔgɔ min y'a yɔrɔ ye k'i ka k'i ka asimi goyita wele ni mɔgɔ min ye nin cɛ in yɔrɔ dɔrɔn a ye asimi goyita wele aw k'a fɔ asimi goyita ɲɛna ou bien aw ka eh, fɛngɛ wele ka fana kamara wele k'a f'a ɲɛna n balimaw an bɔra k'o information teliman nin da aw tulo kan aw ka video in partage diɲɛ bɛɛ k'a sɔrɔ bɛɛ ka bɔ bi i ko kɔnɔkulu bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'indépendance la ayiwa n balimaw mɔgɔ minnu bɛ ka bɔ k'u bɛ bɔ sɔrɔsiw contre la faransi de bɛ k'u sara k'u bil'a la dɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna a y'a ye santarafiriki u ye mun kɛ faransi de bɛ fɛ ka mɔgɔw labɔ k'u k'a fɔ ko u ma sɔn ko transition ma u bɛ faransi ka baara de la dɛ ni mɔgɔ mɔgɔ bɔra k'u ma sɔn transition ma dɔrɔn faransi ka mɔgɔ dilannenw de don faransi de bɛ ka wari d'u ma à travers le service de renseignement mali service de renseignement o ɲɛmɔgɔba o de kɛlen bɛ ka videomaniw sara bi u ka to ka faransi tando u ka to ka mɔgɔw bila fili la u ka to ka i munumunu k'i ɲagami mɔgɔ la k'i infiltré mɔgɔ la goyita colonel goyita a filɛ nin a bolila dɛ mali service renseignement ɲɛmɔgɔba k'a bolila a ɲɛ b'a la ni photo a ye photo in lajɛ dɛ n'a y'a ye dɔrɔn a ka yɔrɔ yira a y'a ye san nɔ tiɲɛ tɛ ka bange dɔɔnin dɔɔnin ya ne ma nin kuma fɔ aw ɲɛna kunu wa n ko mali se n ko ɲɛmɔgɔ o de tun bɛ an ka sɔrɔsiw tun bɛ fɛ k'i dogo ka taa irisiw nɔfɛ n'a fɔra ko mali sécurité d'état mali service de renseignement o ɲɛmɔgɔba baara wɛrɛ ma k'o la k'a yɛrɛ faso janfa k'a di tubabuw ma k'a di faransi ma ani ba ndaw ani mukutari wani olu de tun bɛ ka nin baara jugu kɛ anw fantanw kɔ kan anw baw bɛ ka faga mopti falatɔninw bɛ ka caya mali sɔrɔsiw bɛ ka faga mopti mali sɔrɔsiw mali mali sɔrɔsiw bɛ ka faga kidali an tɛ se ka don kidali bi mɔgɔ jumɛn kan ka maliyɛnw nadɔnniya amadu kufa bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ jumɛn kan k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna iyad agali bɛ yɔrɔ min na o ye nin cɛ in de n'a fɔra ko nin cɛ kelen in o de ja o bɛ ka baara kɛ faransi de ye an y'o de fɔ aw ɲɛna awa an bɛna secret dɔ fana fɔ aw ɲɛna bi an ɲɛ bɛ idirisi debi la an ɲɛ bɛ idirisi debi la aw b'a dɔn idirisi debi ka ko tun ye min ya sɔrɔsiw kɛlen ka relation kɛ ni irisiw ye cadi président n'u ye marifa ci a la k'a faga idirisi debi o tun bɛ ka o y'an ka sɔrɔsi o y'an ka sɔrɔsiw encourager k'u k'u jija k'u ka partenaire wɛrɛ ɲini ko sinon ko faransi tɛ mɔgɔ ye sɔrɔsiw tun bɛ ka ko ko kɛ dogo la k'u bɛ mali bɔ bolo la mais nin cɛ in de tun b'a fɔ faransi ɲɛna nin de tun bɛ nin ni ba ndaw nin ni ba ndaw de tun bɛ ka baara kɛ dogo la ani videomani dɔw i bɛ videomani ye videomani ye ka nin cɛ tanto u bɛɛ tun bɛ faransi ka baara dilan dogo la a bɛɛ ni ala n'a kira cɛ a m'a ye a bolila a bolila koyi musa jawara fana minɛna o fana b'u bolo wo la yen nɔ u ye musa jawara minɛ u ye nin cɛ fana minɛ aw ɲɛ t'a la aw ɲɛ t'a foto la nin ye mali service de renseignement ɲɛmɔgɔba ye u ye nin minɛ donc bɛɛ ka bɔ bɛɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'indépendance la a bɛɛ ni ala n'a kira cɛ mali bɛna mali ni ko wɛrɛ ma don a la zen na a bɛ pɛrɛw a bɛ fɛn mais an bɛ conseil kelen min di asimi goyita ma mali kolonɛliw ni ala y'aw ci don o don aw ka taga k'a bɛ taga bɔ aw ka sɔrɔsiw la gawo asimi goyita kana taa mopti tuguni dɛ n'i ye mobili ta don o don k'i bɛ taa mopti o ye mun kɛ idirisi debi la o b'a k'i la ayiwa mali kolonɛliw fo ka diɲɛ wuli faransi t'aw to yen bilen a ye taa irisiw ka service renseignement nɔfɛ o ka na aw dɛmɛ aw ka mali baara kɛ n bɛ segin n ka kuma kan mali sɔrɔsi minnu bɛ yen kolonɛli minnu bɛ yen nɔ a ye taa irisiw ka service de renseignement nɔfɛ u ka na aw dɛmɛ alizeri bɛ ka baara kɛ ni irisiw ka service de renseignement de ye alizeri kelen kelen fil'an kɛrɛfɛ alizeri ni alizeri ka service de renseignement u ni irisiw de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ santarafiriki ka service de renseignement u ni irisiw de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu y'a to olu ka ko caman bɛ a bɛ kɛ faransi tɛ bɔ a kalama jamana wɛrɛ tɛ bɔ a kalama aw bɛ se k'a faamuya cogo jumɛn mɔgɔ min n'o an ka service ɲɛmɔgɔ nin de kan k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna nin de kan ka amadu kufa yɔrɔ yira jaa jaa nin bɛ ka mali janfa janfanti de nin ye goyita balimaw jaa nin ni bandaw ani mukutari wani olu de tun bɛ ka baara kɛ dugu la ka mali janfa cadi président idirisi debi a t'a dɔn o fagara kun min na idirisi debi ma sɔn faransi ka sale boulot ma idirisi debi a y'a fɔ asimi goyita ɲɛna k'a ye taa irisiw nɔfɛ ko walayi ko faransi tɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ faransi o communication dɛ ni asimi goyita kumana nin cɛ in de b'a enregistré ni eh, eh, colonel kamara kumana nin cɛ in de b'a enregistré ni mɔgɔ o mɔgɔ kumana ka faransi critiqué nin de b'a bɛɛ a bɛɛ enregistré ka taa di faransi ma voilà a bolila mɔgɔ si t'a yɔrɔ dɔn a bolila il est recherché sɔrɔsiw bɛ k'a ɲini fan bɛɛ maliyɛn fɛn o fɛn maliyɛn cɛ n'a muso denmisɛnnin maakɔrɔba n'aw ye colonel goyita ye dɔrɔn a y'a a y'a signalé ni mɔgɔ min y'a dogolen hali sɛ kulukulu kɔnɔ a y'a yɔrɔ yira fasoden jugu de ye nin ye faso cila de ye nin ye nin de ye mali service de renseignement ɲɛmɔgɔ ye aw bɛ se k'o faamuya mɔgɔ min kan ka anw dɛmɛ ka terorisiw kɛlɛ mɔgɔ min kan k'an dɛmɛ an ka se ka lafiya sɔrɔ o de filɛ k'anw janfa o ni bandaw ani mukutari wani ɛ n balimaw nin kɛra dusukasi ye dɛ ayiwa bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'indépendance la a y'a kɛ ala kama a ka video in partagé maliyɛn cɛ n'a muso bi bi bi mardi bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'indépendance la ala sago aw sago mɔgɔ minnu minɛna u tɔgɔ fɔra aw ɲɛna musa jawara fana minɛlen b'u bolo yen u bɛ fɛ sisan nɔ ka sɔrɔsiw yɛrɛ dama de bila ɲɔgɔn na faransi de bɛ nin baara in na u bɛ fasoden jugu dɔw fana sara tuguni olu bɛ taa manifestation kɛ an tɛ kudeta fɛ dɛ an tɛ kudeta fɛ dɛ an tɛ kudeta fɛ an t'an ka jamana to fasoden jugu si bilen k'a dun n'an bɛ kudeta kɛmɛ de kɛ maliyɛnw ka lafiya sɔrɔ o la an b'o kɛ maliyɛnw ka lafiya sɔrɔ la an ka jamana tɛ faransi ta ye faransi ka piyɔnw de bɛ anw senkɔrɔ ne bɛ ka nin kuma nin fɔ don o don a mɛnna ala ma ne ka tiɲɛ bange wa t'as vu ala ne ka tiɲɛ bange dɛ donc mun ye bandaw ka ko ye je pense pas que bandaw bɛ se ka na bilen dɛ mais n tɛna n tɛna détail ba don o yɔrɔ la peut-être peut-être peut-être peut-être ni ko dɔ ma don a la peut-être dɛ bandaw fana bɛ sɔn ka taga jiwoyo fɛ quoi ale fana bɛ sɔn ka taga quoi bon n bɛ dan o yɔrɔ la n tɛ fɛ ka détail ba di o yɔrɔ kan mais n bɛ mun ɲɛfɔ aw ɲɛna bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'indépendance la bi bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sinon bandaw bandaw démissionnélen don koyi mais faransi de bɛ ka bandaw imposer est ce que aw b'a kalama ko bandaw yɛrɛ bɛ fɛ ka bandaw ko k'ale tɛ fangako in na bilen faransi de bɛ ka bandaw diyagoya sedeyawo olu bɛɛ de bɛ fɛ ko bandaw ka to yen parce que bandaw b'u ka baara de la bandaw ni mukutari wani sedeyawo bɛ fɛ k'olu de suteni sedeyawo bɛ fɛ diyagoya olu ka to yen de u ka mali ci u ka mali di u ma n'u bɛ fɛ k'an dɛmɛ munna u ma taga mɔpti libéré ni sedeyawo bɛ fɛ k'an dɛmɛ ni faransi bɛ fɛ k'an dɛmɛ munna u m'a to an ka sɔrɔsiw ka don kidali mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'an ka jamana bɔ bolo la mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'an ka jamana segin an yɛrɛ ma k'an ka jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya segin a yɛrɛ ma u ɲɛ tɛ fɛ ka da o tigiw kan ayiwa n balimaw bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'indépendance la bi à partir de 16 heures bi mardi 16 heures bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'indépendance la kibaruya dumanw bɛna da aw tulo kan ni ala sɔnna ma ni ala sɔnna ma bilahi an bɛna bɔ ka ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ donc dɔw bɛ k'a fɔ ko idris debi ka kuma ko ko c'est pas vrai mɔgɔ caman kɛra faransi ka guvɛrinɛri ye o mais olu tilara tun ka faransi kɛlɛ o hali an ka sɔrɔsiw n ko faransi kun y'u bila an contre la an ka sɔrɔsi minnu filɛ faransi kun y'u bila an contre la mais u tilara ka u yɛrɛ sama ka bɔ faransi bolo di donc an bɛ mun ɲɛfɔ ɲɛna an tɛ ka sɔrɔsiw suteni an bɛ ka mali de suteni awa bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'indépendance la bi sisan sisan sisan sisan ni lansara seli banna bi mardi bɛɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'indépendance la donc révélation minnu tun bɛ k'a ɲɛfɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna n balimaw o de ye nin ye nin ye mali kura de jɔtɔla ye mais ni mais ni mali kura ma jɔ walahi e cɛ falatɔninw cayara sa e ma muso furuyatɔw cayara sa n'a fɔra ko maliyɛn wɛrɛw de bɛ ka balo o ko la faransi de bɛ ka wari di mali service de renseignement ɲɛmɔgɔ ma ani sinon bandaw ko k'ale tɛ fanga in fɛ bilen dɛ bandaw démissionnélen don dɛ faransi de ko ko bandaw tɛ taga parce que bandaw fa n'a ba de ye faransi ye sinon bandaw ko k'ale tɛ fanga la bilen dɛ mais n bɛ mun ɲɛfɔ ɲɛna faransi de ko fo diyagoya bandaw ka to yen i n'a fɔ jɔnkuna ta kɛra cogo min dɛ u ye jɔnkuna diyagoya kan don min na jɔnkuna ka papiye siɲɛ ko faransi ka na dɛ u bɛ fɛ k'o kelen de kɛ bandaw la parce que ni bandaw tagara faransi jigi tigɛra nin ye faransi ka jɔnkɛba de ye mali se ɲamɔgɔba a bolila dɛ n balimaw awa n'a y'a yɔrɔ ye dɔrɔn seku seku tunkara bɛ k'a yɔrɔ ɲini quoi voilà il est actif ni mɔgɔ min y'a yɔrɔ dɔrɔn n bɛ wariba d'o ma donc n balimaw a k'an bɛn